tikulandireni mu pulogalamu yathu ya sabata ino ya ndale m'mbuyomo pomwe tikupitiriza kufukula komanso kukumba mu ulamuliro wa dr bakili muluzi Tili ndi Historian John Gunde, timathokoza nthawi zonse kuti amakhala nafe, amatithandizira kudziwa komanso kupeza kuti kodi uh, nkhani zokhudza ndale zinakhala bwanji. Pa kamera tili ndi Joe Somera. Tathokoza kwambiri kuti muli pamenepo. Lero tikupitiriza pomwe tinasiyira sabata yatha pamene taona tsopano kuti uh, Bingu wabwera poyera waonekera tsopano kuti ndi mtsogoleri wa dziko zitachitika kuti Bakili Muluzi mu nthawi imeneyo ah, adanena kuti ayi komano ah, mtsogoleri akhale Bingu wa Mutharika. Vice wake amene tikumuona ndi Dr. Cassim Chilumpha. Tikulandireni. zikomo kwambiri bwana Tathokoza. zikomo ndithu Eh.
takumananso basi Eh, takumana.
Inu ndi ife timakumana kumana. zikomo kwambiri Ndithu. munali ndi evans matola sabata yatha Zoona. mwayenda ndithu kufika pena kuti uh, bingu waoneka tsopano kuti ndi uyo Aha. manong'onong'o akuoneka kuti anayamba kumamveka mu chipani cha udf Yeah. chifukwa cha kubwera kwa bingu wa mutharika Yes. amabwera chifukwa chani manong'onong'o amenewo
Eh, mukuganiza nkuona kuti mwina expectation ya anthu eh, mwina ngati akuluakulu a chipani cha udf ndi mmene zinthu zinasinthidwira mwachanguchangu kwambiri komanso mosayembekezera komanso moti momwe anthu sana- sanakonzekere ndi zimene zinayamba kumaonetsa kuti anthu ena sakukonda kuti ah, for ndapereka chitsanzo kubwera kwa chipani cha NDA nchifukwa cha maishu ankhani okuti succession plan nde tsopano kubwera kwa profesa Bingu Mutharika eh, anthu inakhala kuti mwachi- mwachidule masankho atachitika zinali ngati nkhani zonena kuti Kusamvana kwakhalapo timanena kuti chipani chonse komanso dziko tiyanjanitsidwe ndi zotsatira za masankho chifukwa masankho akachitika timayiwala zonse kusiyana kumene kunalipo m'mbuyomu ndikubwera tonse limodzi kaya opposition komanso chipani cholamula amalawi onse ndikubwera pamodzi kuti tsopanotu mtsogoleri wathu ndi ndi zimaonetsa kunena kuti mwina kuchipaniko kutheka kuti panali zinthu zina zimene ena amaonabe kuti sanafike pamene iwo amayembe- amayembekeza kudzafika apapa ndi chifukwa chimene boma lili limayenda pali nafotokoza sabatatu kuti pali zambiri zimene zimakambidwa zina mwa izo ngati kunena kuti nkhani yokhudza kasankhidwe ka ah, nduna za boma kunena kuti a president by that time ah, professor Bingu wa Mutharika analibe mwayi otakhoza kusankha kuti kodi anthu ondigwira ntchito ndi ati mm. mwina pena amatha kungolandira mayina ugwira ndi uyu ndi uyu ndi uyu mm. nde zimene zimaonetsa kuti ndi zimene zimaonetsa kuti mkatimo ku kabinetiko mm. ndikumene kuona kuti kukotcha moto kuti analipo mamulumuzana ena ena amadzimva kuti boma lindilathu mm -hmm. awawo angoyikidwapo mm -hmm. kuti ndi alendo mm -hmm. tangowapasa mpandowu mm -hmm. koma owalamulira ndife zimene mufuna kutanthauza okay, chimene ndachena kuti tikasankha boma mmanena kuti president malinga ndi malamulo a dziko lino amakhala ndi mphamvu zosankha kuti nduna zanga za boma ndi izi ma deputy ministers komanso ma board directors ndi zinazo malinga ndi constitution ya dziko la malawi okay nde zikumveka kuti ziku, uh, professor Bingu Mutharika mwayi woterowo panalibe Okay. okwanira amene amapanga ama, ama control anali ndani Z- uh, wash- I cannot simply say amapanga zakuti koma what is known zoti kuti kumangobwera ngati kuti mayina ugwira ndi wakuti ugwira ndi wakuti nde zimene zija zimaonetsa kuti ah, maonabe kuti ah, kodi nde kuti boma lake tiziyendetsa motere so Nde- bwana gonde you cannot say kuti amapanga ine ndani Yes. koma munthuyo it's a well known factor kuti amalandira mayina Aha. That is Mayina. what is well known. Mayina. That is what is uh, speculated. speculated Yes. koma osati maina amachokera Machokera kuti. And what are the names? chifukwa tikabwerera mbuyo pang'ono tikunena kuti Bakili Muluzi Yes.
uh, amafuna third term ndi amafunanso open term Aha. zakanika zimenezo mpamene pamabwera option ya bingu Yeah, Bingu Mutharika.
so bingu uja tsopano wakhala president akupitirizabe kulandira maina Ehe. awa tayikeni apa Awa mwaika. awa mwaika apa Aha. iye uja analibe ngati ufulu wopanga zinthu. Ngati malinga ndi constitution imene imapatsa mphamvu president. nde inu mukukanika kunena kuti maina awa amachokera kuti You mean me? eh Ah, in I cannot say because eh, that's something to do with politics. So I don't know who was given because eh, and I've never been a cabinet minister. Eh, eh.

amapatsidwa kuti umuike uyu apa uyu umuike apa Aha. ndipo iye amanena ngati president Aha. kuti awa apointedwa kuti ndi wakuti pa mapositions awo pamene in the real sense amene samapanga ndi iyeyo yeah, yeah, that, that is very true nde zi- nkhani izizi Mm. zimene zimapangitsira kuti ndinakamba nkhani kuti kusakondwa ngati dziko we are very much happy tapeza mtsogoleri koma kumene kukuchipaniko kumaonetsa kuti kunali kusakondwabe
kuti uyuyu wabwera nakuza uyu Ehe. nakuza wabwera kuzatilamulira komanso sometimes the deci- some of the decisions some of the things uh, that were made on behalf of him were being rebuffed meaning to say a, pre a president amanena ah ine ngati mtsogoleri wa dziko izi sindingapange izi sindingapange so pamaoneka ngati panali ngati pamene kankhondo panja tsopano pamene panabweretsa tsopano kusemphana
kuti chipani chimene chathandiza a- a- a bingu kukhala president chikufuna izi a bingu ngati president ngati munthu tsopano akuti aa zimene mufuna zomwe malingana ndi mmene nenso tiku- Aha. sitikugwirizana pamene mlipenda mtabwa ndipo muka- mukakumbukira mu 2005 there were several meetings amene amachitika ma meetings wo ofuna kuyanjanitsa mbali zonse ziwiri a Bingu wa Mutharika komanso ndi kagulu kena kochokera ku chipani and some of the meetings ena amatha kuchitika ndithu even kukhala kus, uh, kusanjika palace okay ndi pamene tsopano a Bingu wa Mutharika powakwana zinthu pa 5 april uh, 5 february mchaka cha 2005 analankhula ndipo limene it was anti corruption day tsiku limene timakumbukira nkhani zokhudza ziphuphu ndi katangale ku msonkhano umenewo ngati president amene akupanga preside over that ceremony M- mkatikati mokumbukira tsiku la katangale ndi ziphuphu pa 5 february 2005 ananena ku msonkhano umene uja mkatikati mwa speech yawo ndikunena kuti malingana ni mphamvu zimene iwo apatsidwa ngati mtsogoleri wa dziko lino komanso pofuna kuteteza ndi kulemekeza malamulo a dziko lino iwowo atuluka mu chipani cha united democratic front And, and it came as a surprise. it was a surprise ndi chinthu chimene anthu ambiri sankayembekezera sindikhulupiriranso kuti alipo anthu ena ku chipani cha united democratic front amene ankanunkhiza kuti mkuluyu ah, pa 5 february akuzopanga izi kapena nthawi ina iliyonse akuzopanga izi Komano mmene mukufotokozera pamaoneka ngati pamalimbanabe basi kuchipaniko amayembekezabe kuti they will still be controlling him Dobe- o- obviously n'kutheka kuti chipani chimayembekezerabe kuti we still control this person as long as ifeyo ndi amene Tete. tiyanoweke chipanichi uyo ngati mlendo pamene pre- bingu wa mutharika amaona kuti Ineyo ndine president ndi komanso mphamvu ndili nazo. Ali ndi constitution imene imampatsa president mphamvu zosankha maudindo anthu osiyanasiyana mm. komanso ndi mphamvu mm. zoti akhoza kuyendetsa dziko lino molingana ndi mmene constitution mm. ikufunira. Tinene kuti awo amene amasankhidwa ngati nduna kapena anthu ena uh mhm. -huh. eh, maparastatals uh mhm. -huh. amene amachita kupasidwa maina uh mhm. -huh. amaona chipani ngati chawalemekeza kuwapasa udindo osaona president wa dziko vuto ndi limenelo iwo chimene amaona kwambiri cha mphamvu kwambiri chinali chipani Mhm. osakhala malamulo akulu a dziko lino so bingu amaona malamulo a akulu a dziko dziko lino pamene ena amaona iwowo ku chipani zimene chipani chochichitira Mhm. ndi chifuta achipa- achi- achipangira chipani zinthu zazikulu Mhm. ndi akuyembekezeranso munthu amene akuyendetsera dzikolo Azipanga- apange zinthu malinga ndi chipani nacho chikufunira pamene panali contradiction ndi pamenepo so panali ka, ka, ka, ka crisis ndithu kamene mwina amalawi sitimadziwa eh? Kanali ka crisis kamene amalawi samadziwa koma kamadzaonekera ok kuonekera kubisala kwa anthu amene amaona what was happening by that time mm amatha kuona kuti aah apapa pena pake sipali bwino chifukwa zimaonekatu ndithu kuti mm nthawi zambiri zimaoneka ndithu kudzera kaya ndi mmisonkhano yosiyanasiyana mm mm president akakhalapo mm nde timaona kodi pamalo papezeka president mm anthu amene apezekapo ndi angati mm -hmm. nanga bwanji akuti aja sakupezeka mm -hmm. pamene anthu amayamba kununkhiza kuti mm -hmm. ah, Si mungaone kuti munthu wina wake ndithu mmisonkhano yokwana itatu, inayi yomwe president yekha wa wa kuchititsa akuti akuti sakupezeka ndipo timayamba kununkhiza kuti mm, kukhala china chake chikusokonekera. zitalengezedwa kuti watula pansi udindo ndikhulupirira pamene pa- ndikhulupirira pamenepo panayamba nkhondo koma yachinsisi between the party and the president kuti the party wanted kuti uyu afuna asafune tinamuika mboma ndife mwinanso bingu amanena kuti mm chabwino ngakhale munandiika mboma ndi komano malamulo akundipatsa mphamvu zidatani tsopano kuti no zipezeke kuti chipani chivomereze kuti mm zachitikazi zanenedwabe basi wanenayo ndi president wa dziko komanso mbali inayinso president nso wanena nkuona kuti zinthu bata libwere bwinobwino zidatani kuchokera pamenepo pa, pa mukuti pa 7 pa 5 february Pa 5 February. 2005. Mhm. Ah, ku malawi kwathu kuno tinene chilungamo ndi dziko lonena kuti mm, zinthu zina zake zikachitika Mm. timakhulupirira kuti dzikoli ndi la mtendere Mm. kuti tinene kuti kunachitika zinthu zoti mpakana anthu kapena kuthamangitsana Mm. Ah, mwina ku chipani cha udf Mm. ah, kulimbana ndi ah, boma Mm. Ah, zimenezo ndiye sikuti sindinganene kuti kunachitika zakuti okay koma kuti Ah, ngati president amene ali ndi mphamvu Mm. wachoka ku chipani chimene chinamuthandizira kuti apezeke pa mpando Mm, mm. ndiye kuti kunali kunena kuti tsopano maganizo ake atsogolo la malawi Mm. he simply said kuti chimene ndikufuna Mm. ndikutumikira anthu a mdziko lino koma nkhani inali kuti kuti tsopano akamatumikira anthu a mdziko lino Mm. zikhala zotani nde nkumbali ina chi- ah, kuti kumenyana kutemana ayi koma tsopano Mm. inali nkhani yonena kuti tsopano ah, parliament Mhm. indi pamene inakula kumene kumaonekera kuti kukununkha mphira Mm. ndi ku parliament chifukwa pamabwera maonena kuti ife ndamene tamuyika pampando aha eti ehe ndikuti chipani chimene chikuoneka kuti chikulamulira mdziko muno ndi cha udf aha pamene Bingu saying kuti amalawi ndamene andivotera andivotera Ah, ine was very right Chifukwa ndi zoonadi kuti anthu a Malawi pokavota pa masankho amakachonga pamene pali manja awiri ogwirana mm -hmm. ndi nkhope ya Bingu wa Mutharika. Pamene pali contradiction ndi pamenepo. Mukuona? Chifukwa ukachonga pamene pali chizindikiro cha UDF. Eti? Ndipo amene akuimira manja awiri ogwiranawo mm -hmm. tsopano ndiye a Bingu wa Mutharika.
Ndiye izi zachitika tsono. Mhm. Mm asiyanapo. Mhm. Mm bandi yagawana zida aliyense akutenga zake akulowera uko wina akulowera uku akuchipaniko akuti ife ndamene tikulamulira chifukwa ndamene tinakachongedwa eti bingu akuti ineyo ngati munthu Ndamene ndamene ndamene ndalamula. eya zidatani tsopano munayamba za ku parliament Aha. ku parliament ko mphira zake zimanunkha motani ku parliament tsopano kumene kukachitika nkhani yonena kuti kodi ku malamulo athu a dziko lino Akuti chani? amati chani kuti president akachoka ku chipani chimene chamuika pa mpando ndi kuchituluka mmenemo tsopano kuti abingu sanatengenso nthawi yayitali because somewhere in april if I'm not mistaken ndimene anayambitsa chipani cha united i mean democratic progressive party okay okay ndiye miyezi yochepa kwabadwa chipani cha democratic progressive party that is dpp ndikuti chipani chimene abingu chinathandizira kulowa pa mpando chasanduka kuti chipani chakuujeni kuti cha ku opposition you see that ndiye kuti UD chipani ma, ma, ma member of parliament onse a chipani cha udf amene kuti apangidwe relocate kuchokera ku benchi ya boma Kupita apite ku- ku benchi ya opposition chifukwa cha chiganizo cha munthu cha munthu mmodzi mmodzi chimene chinapangidwa mu mphindi yochepa Mhm. ndi zimene zija ndi zimene tsopano parliament imanena kuti nditi what should- tikufuna malamulo atitanthauzire Mm. zikatere Zimata. zimati chani Mm. ndimene kunabwera nkhani zambiri nkhani imodzi mwa iyo um, uh, amapanga court if I'm not mistaken that section 92 if not section 90 imene makamba nkhani yokhudza impeachment Mhm, mhm.
I- inavutanso inavuta Mm.
ndipo parliament ya nthawi imene ijayo sinali parliament eh, tinene kuti nthawi imene kunali opposition ya mphamvu kudala achina Nga Ntafu George Nga Ntafu

Ndi- zidatha kubwanji ku parliament ku I- i- idadutsa iyi ya section 90 ya crossing the floor eh, nkhani ya impeachment zi- zidatani ya impeachment iyi sinadutse chifukwa you know nkhani za ku parliament it's a process okay you uh, you present a bill should be debated chani all those processes mpaka ipange pass ndiye timanena kuti zimene zinkachitika ku parliament ndi zimene zinkachitika m'dziko lino Mm. ine ndimanena kuti inene kuti njira imodzi Mm. imene inampanga sharpen Mm. uh, malemu professor Bingu Mutharika Mhm. to be the best leader of malawi Mhm. munjira yotani chifukwa mtsogoleri wabwinotu Mm. tikati uyu ndi mtsogoleri Mm. amaonekera pamene pakuchuluka mavuto Okay. ndi pamene timaonera kuti uyu ndi mtsogoleri wabwino this one is the best leader uyu akhoza kutithandiza Okay. chifukwa mudziwe kunena kuti Parliament i- nthawi imene ili ndi ma MP more than 100 about 190 Mhm. ndipo pa ma MP 190 awa tikukamba za ochokera ku zipani zosiyanasiyana mmene uh, malemu professor Bingu Mutharika akunena kuti atuluka chipani cha udf ayamba chipani chawo cha dpp zikutanthauza kuti chipani cha dpp chilibe mp ngakhale lomodzi
chifukwa amene avoteredwa mu nthawi imene timapita ku chisankho Masankho- onse oh, asanduka ndi mmene tsopano kuti mwina kamoyo ka chipani cha dpp kanayamba kubwera ngakhale kuti moyo unalipo kale kuboma koma tsopano tikukamba ngati zokhudza mamember of parliament that should be between 2005 and 2006 ngati sindikulakwitsa Mina, before you proceed i would like our viewers kuti amvetsetse tapita ku chisankho amene anayimira pa tikiti ya udf ngati member of parliament akulowa ngati Aku mp opposition. wa boma Ah, Eh, eh, wa boma, chabwino, wa boma. kuyambirira Eh, apa. akulowa ngati wa boma ukunso kwalowa ena amene alowa ngati a opposition eti yes some months down the line chiganizo cha profesa mutharika chapangisa kuti ngakhale awawa amene anali ku boma Ehe. onse apite Apite ku opposition. so that ilipo nthawi yake m'Malawi munomo tinakhala ndi parliament ya anthu aku opposition Koma okhawo opposition okhaokha koma sizinatenge nthawi yayitali chifukwa chonena kuti mm, between 2005 and 2006 if i'm not mistaken Kunali ma constituency ena m'dziko muno amene ma MP ake ena anali oti atisiya pa zifukwa zosiyanasiyana. Now there were about six constituencies Okay. amene mumayenera kuti muchitike masankho. Okay. ndipo chifukwa cha mmene uh, profesa bingu wa mutharika amayendetsera dziko lino from 2004 kumadzafika chaku 2006 Nthawi ya masankhoyo.
nthawi ya masankhoyo

ndiye kunkachitika tsopano zambiri Mm. kuti chipani cha dpp chili ndi ma mp okwana 6 ndiye kunali nkhani yokhudza tsopano section 65 Mhm. chifukwa mmene abingu amayendetsera dziko tinene chilungamo Mm. Uh, uh, term ya abingu ya 2004 and 2009 Mm. was the best Okay. chifukwa cha chani despite having all those challenges ndipo ndinanena kuti mtsogoleri wabwino timamuona pamene pali mavuto Mhm. chifukwa mmene abingu amalowa mu 2004 mdziko muno bwana muli njala Mm. yadzaoneni Mm. anthu amene amakagona ku admarc Mm. 3 days 4 days 1 week anthu ali ku admarc Mm. mpaka ana zinapangitsa kunena kuti Mm. ah, abingu anena kuti eh, kodi tingasolve bwanji mavuto anjala Mm. ndimene ankabwera ndi nkhani ya fertilizer subsidy okay Nde fertilizer subsidy imeneyi ya 2004 and 2005 dziko lino linapeza chimanga about 500,000 metric tons chifukwa cha ndondomeko ya ya fertilizer subsidy okay ndi tsopano kunayo tsopano sinanga anthu ambiri masankho a 2004 anthu ambiri Malawi muno kapena kuti kumwera kuno ndi achipani cha udf abingu apita kuti ayambitse dpp ndiye kuti kunati tsopano kugula mitima ya anthu a Malawi kuti iyayi ngakhale muli uku ifetu timaterenso ndimene anthu ambiri anayamba tsopano masapota anthu kumachoka ku chipani cha UDF, UDF kupita ku dpp ndinanenapo mmaprogram ambuyomo kuti maboma a thyolo mulanje ndi phalombe amenewo anali mabase a chipani cha udf Okay. koma lerolo mudzapeza kuti mabase a chipani cha dpp why munthawi imene dr amene dr bingu wa mutharika amayendetsa dziko lino ndipamene anthu ati "Ih, nafenso ni m'bale wathu tiyeni titani timutsatire kuti ndale za ku- za ku malawi zimayenderanso chibale and it's not only in malawi Mm. ndale zako azakuno ku africa Mm, ndi choncho ndi choncho ndiponso si ku africa kokha nthawi zambiri zoti politics imaona kuti kwambiri ngakhale kuti mwina ku africa ndimene timadzaonjeza kwambiri Mm. koma politics imaona kuti it's something to do with kaubale kapena kumtundu ndithu
bingu wachoka ku udf wabwera wayambisa dpp ndiye tikuona aphungu 6 oyambirira Aha. amene akubwera chifukwa cha ma by By-elections, elections yes. kamba ka zifukwa zosiyanasiyana Ehe. kasankhidwe no ka anthu mboma kaya ndi nduna zidata wo- kabineti yawo yoyambirira yosankha iwo Oka, tsopano tsopano. Id- id- id- idali yotani Kabineti yawoyi inasankhidwa kuchokera kwa anthu ena amene amachoka ku zipani zina ngati dpp komanso ena ngakhale from Malawi Congress Party. Pa chifukwa chotani? Ah osati za dpp ndiye kuti kuchoka ku udf. Pa zifukwa zotani? Nthawi imene a Bingu amayamba chipani chawo cha dpp chakhazikika kunali crossing the floor tsopano anthu Okay. kuchoka ku zi- ambiri kuchokera ku chipani cha udf. Gulu la achina Friday Jumbe amene mmawatchula aja Mhm. amene aja anali akuluakulu a chipani cha UDF Mhm. kunali anthu ambiri um, uh, aku Chiradzulu andani a- a- a- A Henry a Mussa. Mussa Mm. amene aja ndi anthu amene achokera ku chipani cha UDF ndiye kunena kuti ah ifetu ngakhale kuti mwina pali kusemphana kwina Mm. pa zifukwa zina Mm. koma munthu umene akuyendetsera dziko Mm. ife tilibe naye chifukwa Okay. ndi bwino timthandize nde kunali ama mp ambiri ndithu if not about 90 of them amene analowa chipani cha dpp so kuti Ndimwe- kuchoka no pa 6 Ehe. anakhala ngati kuti no wazi- wazitolera Kwa namba namba yabwino ndithu imene kuti kuti mparliament muja mwina nkhani ngati yokhudza mavoti kuti itakhala kuti opposition ifuna ipange challenge at least nawonso akhale ndi mavoti awo komanso even ma ma member of parliament ena amene mmasankho a 2004 anayimira ngati a independent amene mwina anali asanamange chiganizo amene aja anamanga chiganizo kuti basi ifetu Tithandize. tikulowa chipani cha dpp okay ndiye kuti tsopano chipani chinayamba kukhala no champhamvu ndi pamene kunkabwera nkhani pa nthawi imene kuti uh, parliament leader of opposition ali malemu uh, john tembo amene nawonso ngati leader of opposition anaonetsa mphamvu komanso kuidziwa ntchito mparliament kuti ngati leader of opposition timatere timatere ndi kumene kunkabwera nkhani zokhudza section 65 uh, komanso ndi nkhani zokhudza impeachment yes and mukakumbukira kuti mu first term ya bingu parliament ija inanunkha kwabasi Inaonetsa kuti tsopano yangokhala ngati tsopano mwina si- siyokakambirana mavuto a wanthu koma kuoneka kuti ndikumangokaonetsa ma personal hatred amene ali nawo kodi ndi nthawi ija kudatuluka mawu a agalu inu agalu inu okamba a- a Nga Mtafu Ah, ah, ah, malemu ah, Doc- dr Nga Mtafu that was the very same period ndi imene parliament imene kuti ah, kodi parliament zimatere eti okay so it was a period imene koma timaona kuti a Bingu wa Mutharika anaonetsa kuti iwo ndi katswiri chifukwa mwina adakakhala ena mavuto onse aja mwina akanapangitsa kuti ngakhale steven kupanga resign ndikoza kukupatsani chitsanzo kunena kuti Tikabwerera mmbuyo history imanena kuti nthawi imene mu pa pa 7 8 9 September mchaka cha 1964 parliament itavuta mu nthawi ya Dr. Banda imene inabweretsa ah, cabinet crisis zinafika poti Dr. Banda mmene zavutiramo anakambirana ndi uh, governor wakuno ku ma ku ku Nyasaland ndikumuwuza kuti uh, Sir Glyn Jones kunena kuti eh, amwene mmene zikuvutira kunoko mmene anthu akuvutira ku parliament kuja ndi nduna mmene zikundi- zikundisautsira bwanji mundilole ine ndipange resign ndizisiye zinthu okay ndikupanga compare ndi mmene dr uh, Bingu Mutharika anapangira koma ngakhale dr Bingu Mutharika zinthu zinawavuta chotero sanakhale ndi tsiku limodzi kunena kuti mmene kwavutira ku parliament ine ndikupanga resign sanapange resign iwo chimene amapanga ndi kupanga prove kwa a Malawi kuti inetu I'm here to serve the people of malawi not to serve very few individuals etu Tabwera.
kumbukirani mukuonera programu ya ndale mbuyomo pano pa mzati television tikubweretserani uh, mbiri ya ndale zathu muno mmalawi ndi pakadali pano tikukamba nkhani za uh, dr bingu wa mutharika wayambitsa chipani uh, cha dpp kenaka ku parliament uh, ali ndi aphungu 6 oyambirira kaye kenaka kubweranso aphungu ena 90 amene ndithu akukhazikika uh, kudzakhala mmenemumu mwina kuchoka pamenepa tifunano tione kuti kodi uh, uh, atakhala kuti no ku parliament kucha tsopano zinthu zija zikuoneka ngati kuti zikutheka uh, kukhala ngati nkhani ija tsopano yapangidwa neutralize akupitirirabe kuchipaniku tsopano adasiya kumamulondalonda nawo anangovomerezano kuti "Ah, mmene zikuonekera ku parliament umu, ndi mmene zikukhalira basi tingovomereza kuti zili chonchi tingowalola azipita kapena pamachitika be zinthu zina zoonekabe ka sabotage sabotage eh.
sabotage you mean like ngati ngati kuti mwina ku- ku- kayendesedwe ka bomako mwina iwo ngati chipani kumakhala ngati akusokoneza mu zinthu zina podzera mwina ku parliament kumaona kuti mwina pakachitika zinthu zina kumaonabe kuti mwina udf be ikuoneka ngati ikunyinyirika kapena nawo anangovomereza kwambiri uh, mwina sabotage ngeka inachitika imene imachitika kudzera ku parliament chifukwa malinga ndi constitution ya dziko lathu potenga ndi system ya unitary system imene timagwiritsa ntchito ku malawi boma limene limakhala ndi mphamvu ndiye kuti kuti wina apange akhani apange sabotage boma mu njira ina kupatula ku parliament ndiye timakhala kuti kudzitayitsa nthawi koma kuti mwina uh, nkhani zazikulu inali nkhani kuti mwina pofuna kuthana ndi bomali tingodzera ku parliament mu njira yotani mwina pomakana ma bills ena amene boma likukhazi likuika likubweretsa ku parliament mwachitsanzo kunali nkhani yokhudza budget versus section 65 komanso ngakhale parliament yomweyo imagwiritsidwa ntchito pokana ma appointments ena amene president amapanga Okay. you remember there was this other lady uh, madam mary nangwale Yes. who was once appointed by the president as inspector general of police and who was i mean she was the first uh, female inspector general of police imene parliament inayesetsa ndithu kuti ayesetse kulipondaponda kuti dzina limeneli sakulifuna Mhm, mpaka zinathekadi. mwina ngati sabotage yake imaona kuti ichitike imachitike kudzera ku parliament not in another way round. moti kumakhala tindale tinatake ku parliamentiko tonena kuti akachita mwakuti mwakuti ife tikapange motere and osatiso tima ti- timakhala ya koma kuti parliament ija nthawi zina Mm. kamakhala ndi ka- ka- ka tool kena kake kamene mwina opposition or government can use pofuna kuti zawo ziyende okay ndithu first cabinet Mhm. ya bakili muluzi ya dr bingu mutharika, ya bingu wa mutharika Ehe.
briefly inaliyo yotani? very fine chifukwa ngakhale kuti anatenga ena mwa anthu amene anali na anali ku udf Mm. koma uh, ngati munthu amene wagwira ntchito kunja Mm. kunabwera kubwera maina ena achilendo Mm. komanso uh, ngati uh, malemu dr goodall gondwe Mhm. Mmodzi mwa anthu amene amadziwa ndipo tinali dzina lache sitimalidziwa mm -hmm. kuti m'Malawi tili ndi mkulu wotere mm -hmm. komanso chimanisangalatsa kwambiri kunali kubweretsa anthu ena achinyamata mm -hmm. amene anayamba kuikidwa maudindo osiyanasiyana mm -hmm. you remember tinali ndi uh, I think amene anatisiya ngati sinkulakwitsa mm. malemu Ishmael Wadi amene anakhala the first

tinene kunena kuti mukutiphunzitsa zambiri Okay. ambirinso amene akuonera pano akuphunziranso zambiri Eh, zoona. inuyo muzibwerabwera inuyo mukufunika award Oho. koma tizachita kupita kupe- kukachita kupempha kubomako Ah. tithokoze kwambiri nonse amene mmaonera programu ya ndale mbuyomo pano pa mzati television ine dzina langa ndi fungayi chiwaya next week tikuyambira pamenepa kusakasaka kuti nkhani yokhuza bakiri muluzi idayenda Mo- makamaka yokhuza bingu wa mutharika